n'ezi ma ọ nọ n'ụlọ mmadụ ime salaka especially for ụmụazị ndị amụrụ amụ then mana our main topic for today bụ ikuchi obu ndị ichie ikuchi obu ndị ichie okwu a so n'okwu niile anyị wepụtelu em izuụka gara aga anyị nele anya ihe gbasara ome ụfọdụ nwadịana igbu ewu nwadịana na ndị otu ya ikuchi obu ndị ichie mana bifo anyị ejewe na ya ka nsikwu salaka maka ụmụazị em ebe last week mụ na em ọga Stanley na-ekwu okwu na live ebe a ọ sị na arụ adịrọ nwa be wee na-ajụ ya ma omenigokwelie salaka ọ jụ m kedu otu esi eme na ndị otu ya mana amarọ m Alex White em ọga Stanley biko ị ya-enwe obele ndidi ka m mafee gị obele Alex White gị nwa I believe na ị ya-enwe the experience ife m na-ekwu kọwala anyị kedu ihe bụ salaka ịma mgbe anyị nọ na village o nwere ka esi eme salaka ụmụazị like ibu ma mgbe o nwere ka esi eme salaka ụmụazị and o do m anya mgbe ụfọdụ nwatakịrị nwere ike na-aya arụ na ka anyị ji bụrụ ndị Igbo asị sị emegokwelie salaka sị kpọọ ụmụazị sie rice mee nke a ka emelu nwatakịrị ahụ salaka so biko Alex White na-etufurọ oge kọwala anyị ihe bụ salaka um, enwe reasons sorrykwa na m na-asụkwa oyibo reasons eji eh, eme salaka uru ọ ba especially ebe ụmụazị nọ ma ebe oke ọkpa nọ salaka anybody nwere ike imenwu salaka so biko the floor is yours and um, na nkọwa gị I want to give you five minutes mana ama m na ọ kaligodi five minutes fine but please I will just time you let me make it 10 minutes mana ọ ya dị mbe I will be very happy ma ọ bụ na ị use chere that 10 minutes before anyị anachiya azụ to ọga Stanley and eh, Mayor na Ebube thank you so much okay ngwa Alex White i nwe 5 minutes um, thank you okay Ọgọchukwu ana m ebe ikwu na mma ihe dị na saraka ụmụaka bụ I think na ọ bụrọ onye ọbụla ka a na-emeli ya enwe enwe ndị bụ dada most especially ndị abụ dada wee bịa enwe stage isi dada na-adị enwe ndị bụ dada parents fe notice ha na ha wụ dada na-ecomb ha isi constantly so nwatakịrị chọzie ka ọ gwa gị na ọ dada ka ọ ịda na ọ ya bara arụ mgbe ahụ ọ na-aya arụ abịa n'enugwu ukwu as of when I knew ama m ma the man a ka nọ ndụ o nwere one man a na-akpọ ọya ụmụaka ikuru dada mgbe ahụ bịa na be ya o kulu the dada na arụ ya na ya na-akpa nkata the dada a na-agwa ya you know ị ya adị surprise ọ na-akọlụ gị ka unu si ebi n'ụlọ o nwere ike ọ bụ na iwe the dada bụ na a na-ecomb ya isi na nwa ahụ dada a na-ecomb ya isi one nwere ike ọ bụrụ na iwe ya bụ na na ọ nya nwa wụ ihe ekwesịrị na-enye attention mana ada enye ya attention ebulu ihe afịa bata ebunye ya onye ọzọ ekwesịrị na ebulu ihe afịa bata enye ya nwa n'aka ọ dị happy so ihe a bụcha stages of dada dị na ụmụaka per se so ime saraka ụmụaka bụ warranty ma nwatakịrị a bụ dada maybe demand ya ka ya na ụmụaka ibe ya likọ mgbe ahụ ya na ụmụaka ibe ya likọ emeelu ya ekpere ị fụ na nwatakịrị ahụ agbakee ozugbo ozugbo na arụ ahụ ọ na-aya or na achọrọ ịkpụ ya isi achọrọ ịkpụ ya dada akpọ olili enwe ndị na-adị very specific specify na na ọ ife a ka ha chọrọ like eh, i think na mụ awụ dada mgbe m pe mpe my three brothers anyị na-atọ bụsi dada and our own dada dịcha varies from whatever it is my mom according to ya ọ gwara m na mgbe m pe mpe na isi m na-adị mmiri 247 o nwere ịsachagodi m adrit anya isi m a bịakwa na eti mmiri isi m a na mmiri ya enweta mmiri there so and na mgbe achọ ịkpụ m isi na m bịakwute my dad na nlọ sị ya na ewu ka ọ ya eji wee kpụ m isi and otu ahụ ka o si wee mee the the Saraka. So Saraka differs on the purpose of eji eme the Saraka and ihe melụnụ eji wee chọ ime the Saraka. Okenye can do Saraka, nwatakịrị can do Saraka, but we are talking about nke ụmụaka. Nke ụmụaka most especially bụ ndị na-experience karịa na-emelụ those Saraka most times bụ ndị dada most especially ndị dada. ka a na-emelụ the saraka which is na ọ ya compromise ihe ọnụ na-eli enweta procedures esi eme ya ma akụ oyibo ewere akụ oyibo kpecha ekpere saa nya isi then egokọta ihe ọnụ na-eri i nwe ego igo rice mgbe anyị pe mpe bụ etinye the rice na eketa rice n'aka n'aka then e ya enwelili ife ahụ a na-eli eli a ga-azọ azọ ọ bụrụ na abụrọ dịtị na abụ mgbe ahụ mana salaka ahụ ezuberọ oke a ya etinyeriri ya ọsụgodi ọ bụ na sweet chewing gum ma ndị otie etinye na tray pan unu gbaa okilikili ozugbo a na-adọsị ya n'ala ụmụaka rush ya na the tray pan bụ onye o bu gbaa ụfọdụ awụsa na ala ụfọdụ ada na ala so that is the completion of the salaka mgbe anyị na-eto mana ịma na a lot of things echenjichago kịta because of trust and eh, ihe na-emezinụ so ọ bụrụzi mmadụ niile na-alaiki ka ụmụ ha gaa ebe a na-eme salaka because onwere ụfọdụ na-atụ egwu na ha mara purpose ndị nke a ji eme salaka ma ya ịghọtago mana salaka mma mgbe anyị na-eto a na-emere ụmụaka ụmụaka wụdata ọ na ha na-aya oke arụ emecha ka a sị sị jee melie saraka ịghọta ka ya na ụmụaka ibe ya likọ ịghọta na so na ya bụ the thing then mekwa elie the saraka ahụ so that ndị nke ya ada n'ala ma ụmụaka ibe ya na ya so wee bịakwa ụwa emitiri up nwụrụ anwụ on the way so all those things bụcha the purpose